aha m ka bụ Obiora Aneke Okoro Wawa nke Solid 109 FM ya na Wawa TV Enugu nyanwa ka anyị bụ ndị Wawa TV na ndị Igede Wawa Solid FM na ndị Models for Christ Africa ji wee bịa na nke Igwe na Ikem ka anyị si n'ọnụ ya wee nụ wee malụ ka ihe ịbụ iri ji ọfụ ka o si wee dị n'ala Igbo malụ ka ha si eme ihe na be ha anyị wee na-asị igwe anyị ekene gị nnọọ wee kene ndị Wawa n'ọrụ Igbo niile onye ị bụ okay mụnwa bụ His Royal Highness Igwe Injinia Okey Ogbodo JP Igwe ndị Ikem uh, Ikem Asokwa. Um, by the grace of God, mụwa bụzikwa, chairman, Traditional Rulers Council, na Isi-Uzo niile. Uh, uh, uh, bụrụ Igwe Ikem. Uh, so mụwa na-ekene unu na-asị unu nnọọ. Uh, igwe anyị ekene gị. Hmm. Ee, eh, n'ụbọchị nke taa isiokwu anyị wee bụrụ maka iri ji ọfụ. ihe anyị ji wee bịa bụ na o nwere okwu na-adagasị ebe niile ụfọdụ o nwere ndị anyị abụọ ha bịa n'ụlọ nzukọ e nye ha azụ oche maka na ha so n'iri ji ọfụ ọ gịnị bụ iri ji ọfụ iri ji ọfụ bụ mgbe anyị ji eri ji ọfụ a kọnye n'ana a kọnye ji n'ana o nwere oge o ji erute e harvest ya ma ọ bụ gwupụta ya e wee ribe so iri ji ọhụụ bụ oge ahụ a na-erizi ji ọfụ na be anyị ada erizi akpụ ada erizi ihe ndị ọna ji ka a ga-efesi oge ahụ maka oge a kọrọ ji n'ala a nọrụ na-echebe tupu e gwupụta ya bụrụ oge a na-akpọ oge ụganị eh. ihe na-eshi ike ma a na-eriche eh, a na-eriche akpụ na-eriche ma ma o ruo mgbe a ga-eri ji ọfụ e gwupụta ji ọfụ in fact ụbọchị a ga-ebufute ji ọfụ na afịa na orie be anyị eh. akpụ ada azụ hmm. ọ sọ ji ka a na-akpọbacha ka ndị mmadụ hụ so nọ mgbe eh, eh, anyị ji eri ji ọfụ i- and, eh, o- ikenekwa chineke na ji ọfụ apụta Eh, and n'oge a kwa ka anyị ji ebido arọ Omen- na omenala anyị ibido arọ ọfụ na be anyị eh, ebido arọ ọfụ na ji ọfụ apụtago wee were eme mmemme ọfụma ọfụma eh. Mm. ee biko iri ji ọfụ n'ala Igbo ọ ajọ ihe ka ọ bụ Ah, ọ bụrọ ajọ ihe ji ọfụ bụ ji- ji akọnye n'ana o wee mete chineke nna nyele anyị ọ bụrọ ajọ ife na be anyị kịta for eh, arọ itegịna gala aga now anyị na-egwute ji ọfụ egwute ji ọfụ anyị na-enye onyinye maka na ọ first fruit eh, product eh. emekwere first fruit eh, thanksgiving anyị na-ewere oge a kene chineke na ihe ọhụụ afụta anyị wee nwee ike na-erie ọ bụrọ ajọ ihe bụrọ ajọ ihe dị n'ime na ọ chukwu nyere anyị mkpụ mkpụ ihe a kọrọ n'ana o mete eh. anyị na-ejikwa oge anyị kenekwe chukwu eh. Ezechitoke na ihe ọhụụ emekwe ya a na-eme ekpere Eh. nke anyị na-eme for the past nine years anyị na-eme ekpere Eh. ndị um, group anyị na-abịa eme ekpere ekene chineke ewekwara oge ahụ mekwa out, medical outreach Eh. wee na-eleta ndị ọya ndị arụ na-adịrọ maka na ihe anyị na-akpọ iri ji ọhụụ be anyị bụ ọrụrụ ezhi Alright. Eh, ha na- Eh. ka- ihe ọrụrụ ezhi mean bụ ezhi bụ body eh, arụ gị eh, ya bụ ezhi ei, then ịrụ ọrụrụ ezhi bụ idozizi arụ gị eh, na ị taga afụfụ eh, jee kọọ ugbo ta afụfụ all that period eh, na ji ọhụụ afụta eh, i mebezi ọrụrụ ezhi eh, ya bụ celebration eh, ọ bụ. Good.
ee ị na-agwa anyị na o nwere uru unu na-eritegasị n'iri ji ọfụ na Ikem Ah, uru anyị na-erite riri nne uru anyị na-erite bụ oge ahụ a na a na-abịa akpọba ji abịa ree mee competition a Eh, na-eme competition onye ji ebunarịsị eh, abịa we- a- o nwe committee anyị na-eseta ibu ndị igwe esete onye ji ebunarị enye prize eh, uru ọzọ bụ na ọ- ndị medical outreach nwe ndị medical outreach ehe, a- eh. a- afọ niine ha na-abịakwa Ọ ndị model for Christ that's right Africa.
model for christ na-abịa nwee medical outreach treatichie ndị mmadụ free eh. eme free ọrụ uru ka ọ bụ eh. ah, nnukwute uru ka ọ bụ ah, maka na ahụ isi ike onye eh. nwe ahụ isi ike ndụ ete aka o nwekwe ndị nke ga-erequire operation eme ha operation free kwa just egotecha ọgwụ so na uru dị n'ime then oge ahụ eme mmemme onye kọrọ ndị na-akọ ji abịazie mbọsị ahụ enye nwunye ha ji ka eshie egote ya ihe na ọkụkọ na ihe mee mmemme erie enwe anwụrị ụmụ anyị na-esite ebe dị iche iche nata ah. maka mmemme a ah. eh. so na uru dị na ya o zhiri nne ma ọ bụrụ ndị Ikem anyị ekene gị igwe ọ ga-adịrị gị mma mana ọ ga-amasị anyị bụ ọha na eze ịma mgbe ndị bụ unu bụ ndị ikem ji eri ji a bụ ji ọfụ anyị na-eri ji ọhụụ na satọde gbara orie izi eh, na ọnwa julaị nya satọde a na-abịa kịta ọ dị mma na unu bịa mụ na unu na-ekwu so na satọde nwa na-abịa ga-abụ 6th julaị anyị ga-eri ji ọhụụ and etu a kwa ka anyị si erie kwa arọ eh. so ọ na-abụ satọde gbara orie satọde izi gbara orie ọ gbaa ịbụọ na ọnwa julaị ọ na-abụ the second one so nọ na julaị and anyị bụ ikem na-eso na ndị izizi anyị na eh, ụmụleri ma agụleri eh. anam anyị so na ndị izizi n'Enugu steeti na-eri ji anyị ga-ene anyị rie July from August September o nwe ndị na-eri August o nwe ndị na-eri September o nwe ndị na-eri te- even October ọ dịpendị mgbe nke ha ji eh, ruo ame so na nke anyị na-abụba na July kwa arọ orie satọde orie eh, eh, na anyị na-enwe July ee ọhaneze na-ege ntị unu anụgonu site n'ọnụ igwe ndị ikem maka iri ji ọfụ anyị wee na-asị onye ọbụla na-eri ji ọfụ n'ana Igbo na ọ bụrọ ajọ ihe ka a na-eme na ọ ezigbo ihe mana igwe e nwere ofu okwu ọzọ a chọrọ ịjụ ajụjụ ọzọ a chọrọ ịjụ gị ọ gịnị mere na adị eme iri akpụ iri ede iri akịdị na ọ sọ ji ka a fụtara na uchu niile a na-echu n'ugbo hmm. kedu ihe melụ o ji wee bụrụ sọ ji ka a na-abụ a sị na ọ ya bụ mmemme kachasị mmemme n'ana Igbo
ekene m gị eh, wawa tv ọkwa ya eh, ya na model for Christ eh, model for Christ anyị ncha so wee bịa ekene m unu ajụjụ gị amaka ihe ajụjụ gị ji maka bụ na ji bụ eze ji bụ eze nri ọ ji bụ eze nri niile dịka a na-asị gị na ihe a bụ king of eh, um, some- na ihe a bụ eze nri so ji bụ eze so ọ nya ka anyị ji emere ememme ada emere akpụ mmemme ọ bụrọ na akpụ abụrọ nri ọ bụrọ na akịdị abụrọ nri ọ bụrọ na ede abụrọ nri ọ bụrụ na ọ ji bụ eze nri niile so anyị na-akwanyere ji ugwu ọ nya bụ ihe dị n'ime ya. and ugwu ahụ anyị na-akwanyekwara ji ah. na ugwu kachasị ka anyị na-akwanyere Chineke eh. bụ Ezechitoke mere ka nri ahụ pụta eh. so na mgbe gboo na ndị nna nna anyị ha bido na-akwanyere ji ugwu eh. maka na ọ nya kachasị na nri niile anyị kene gị hmm. ee biko anyị sị ka anyị jụkene gị o nwere ka iri ji ọfụ si wee nwee ka o si wee yibe ee eh, mkpụrụ mbụ nke ndị juu hmm. ọ bụ eziokwu eh, iri ji ọfụ eh, ka o si yibe mkpụrụ mbụ nke ndị juu bụ na a na-ekwukwu ya nekwa anya na a na-asị na ndị Igbo bụ the descendants from the Jews ịghọtago so a mkpụrụ mbụ ahụ dịka na baịbụl ah, na-emebe na mkpụrụ mbụ ahụ chineke nna na-enye anyị ah, anyị mee ya selebreti ya wolu jee kenekwe chineke nna so a na-emekwe na be anyị etu a ah. so na o yi o yikwara mmemme ndị juu ahụ ị nee anya ị fụ na ihe anyị na-emecha kịta ah, bụ dịka na-asị na-eje eh, eh, sete ọlta ma ihe a ọ dịcha na baịbụl ọ ihe bido mgbe ndị juu a ka na-emekwa ya ruo kịta so mmemme anwa na- na- anyị ji na-elotakwa ka e si emebu anyị ka na-eme kịta ya bụ na mbụ ka o bidoro na mbụ ka o bido na Eh, mbụ ka ọ dị ekene m ekene m igwe Mm. ọha na eze na-ege ntị unu anụgo nne anụ igbo niile n'olu na igbo niile ma ndị nọ n'ezi ma ndị nọ n'ụlọ ụnụ anụgo ka igwe si wee kwue na ọ bụ iri ji ọfụ bụ ihe bụ isi mmemme n'ala Igbo maka onye nọ n'obodo oyibo onye nọ ebe ọbụla ọ nọ ka ụnụ nataba na ikem na ikem na-eje iri ji ọfụ na Julaị 8 ee wee sị ka ọkwa ụka orie ụka orie ọbụla hmm. nke mbụ dị na Julaị n'afọ ọbụla ebe ọbụla ị nọ na Satọde hmm. ebe ọbụla ị nọ ha na hmm. ka ị nata were soro ibe unu wee nwee aṅụrị maka ndị ọcha na-eme krismas ọkwa mmemme nke ha o hmm. kachasị mmemme nke kachasị ebe anyị n'ala igbo bụ iri ji ọfụ ị bụrụ ezigbo nwa afọ igbo ma bụrụ nwa afọ ikem ebe ọ bụla ị nọ wee nụ onu anyị ka ị bata soro ibe gị wee mee ihe a na-eme ọkwa ihe a na-eme na a na-akwado a na-alụ ọrụ n'obodo gị sokwelu wee mee ya hmm. anyị wee na-asị igwe daalụ hmm. daalụ na ị bịara hmm. ee dịka unu na na-akwadobe mmemme iri ji ọfụ nke afọ a ah. ị ga-akọkịtara ọha na eze na olu na igbo ka unu si eme ya n'ofu n'ofu
ka anyị si eme ya bụ na Eh, satọde ahụ bụ orie ah, ah, ngwa ngwa bụ oge anyị ji eme ka a na-ebupụta ji niile n'afịa Eh, ebupụta ji n'afịa eh, Aha. Ah, ndị ọbụla kọrụ ji ebupụta ji ha a ga-ele ọkwa mbọsị ahụ ka a na-eme kọmpetishọn mara onye ji ya karịsị eh, ka bu ibu anyị na-enyekwa awọd den ụbọchị satọde ahụ emesie eme onye eme e kpee ekpere n'afịa so ọ maka eh, ndị na-efili na iri ji ọfụ bụ ịgọ mmụọ bụrụ ịgọ mmụọ n'ọ inye chukwu ekene whatever way n'ọ chukwu ka anyị na-enye ekene n'ọnya bụ ute then enye ekene n'afịa eh, then bọsị sọnde ejee n'ụlọ ụka eje ụka ma ndị eje ụka eje ụka nye onyinye mkpụrụ mbụ onyinye mkpụrụ mbụ a ga-eje nye n'ụlọ ụka ya bụ bọsị ụka then bọsị monde ụmụ okorobịa ga-agba mgba na age grade na age grade ịgba mgba ahụ gosi na e mere Orurezhi na nwata ya na-ekwu Eh, na ya- na ya arọ gaji na arụ adịghị ya mma eh, ee mgbe agụụ na-agụ ị ma agbanụ mgba ọhịa ọwụ. a na-agba mgba mgbe agụụ dị. Mba ọwụ. ọ mgbe erijuoro afọ abịa gba mgba monde ahụ abịa gba mgba ọ ọ na-abụkwa kọmpetishọn a na-enyekwa pra- onyinye ma mịa eh, from age obere ndị obere age to ndị gbagotere ndị a na-akpọ ego elu ya bụ ndị gbagotegoro ah. na age eh, ah. so onye oh, the program is a ah. three day program running program Saturday Sunday and Monday. anyị ekene eh. gị ndị bụ eh, igwe igwe nke Ikem bụkwala igwe ndị igwe na eze ndị eze na- n'isu eze ndị eze isi n'Isi Ụzọ anyị wee na-ekene gị na-asị gị daalụ isi na ike na unu na-eme dịka omenani Igbo dị n'ani Igbo si wee dị Mm. anyị wee na-asị ka ọha na eze nwee ike isonyere na mmemme a ị bụrụ onye Ikem bụrụ ezigbo nwa afọ Ikem ị natarọ maa na ihe na-efunarị gị hmm. onye nnugonu ka igwe si wee na-ekwu hmm. igwe daalụ ah, eh, o nwe ọzọ m chọrọ ịgbakwunye biko ihe m chọrọ ịgbakwunye bụ anyị na-ekene gọvanọ Enugu steeti eh, na-arịọkwu ya maka sekuriti maka dịka etu ị na-ekwu ndị mmadụ ịbịa ee eh. mmemme anyị arọ a ama adịzi ka o si adịbu na arọ ndị ọzọ but anyị na-ekpe ekpere ọ ma adị etu a arọ ọzọ wee anyị ga-eji mee ten years a na-eme efu etu a o tego anyị si na-eme ma ndị nna nna anyị ee maka eh, nsogbu anyị na-enwebe o nwe nwanne anyị nwoke ee eh, a gbagbu just two weeks ago along the ụzọ be anyị Neke Ugwogo road so mezie mmemme anyị this year ga-adịtụ nwa low keyed so na anyị na-ekene gọvanọ na mbọ niile na-agba na sekuriti na-asị ya jisi ike ka ndị mmadụ na-abịa ihe ha na-eme ka e nwe some some ga-alaiki ịbịa but ụjọ maka ka ụzọ si dị ga na-atụ ha na-ayọ Enugu steeti gọọmenti ka ha nye aka na sekuriti na ka ndị mmadụ ghara ịdị na-atụ ụjọ ịbịa ihe a na-eme ọ nya ka m sị ka yọ ewere ohere a kene gọvanọ ya okwue na a sị na e too dike na nke o me o me ọzọ ọ ihe mere eme ọha na eze daalụ nụ hmm. ọ dị ọ ha anyị n'ọfụ ka ọ ha anyị otu a hmm. maka na ihe ndị kwuru okwu mgbe a na-ekwu okwu sị na ihe ewu na i bu ihe ewu na-eri mana ihe i bu kịta bụ ihe mmadụ na-eri maka na ji bụ mmadụ na-eri ya igwe daalụ nụ jisikwenụ ike ọ dị ga-adịrị ọha na eze mma ma dịkwalụ eze na onwe ya bụ igwe mma